dịrị ndị nze Ezinifite na ndị nọ n'ime ma ada ma inyom ọna n'ụbọchị taa ka anyị kpọrọ ji n'ahịa be anyị wee sị ka ndị mba bubatawazie ji omenala mbụ a na-eme n'afọ ọ bụghị taa bụ mbụ ọ wụghị nke a wụ ikpeazụ Ee, ndị aka ji ugo Ezinifite bịara ịwa ji n'ezi- na afọ be anyị taa ọ bịa kpọ ji ndị nze Ezinifite niile si isi village e nwere Ezinifite wee zuo oke wee nọrọ ya anyị nwere akaji ugo Ezeada anyị nwere akaji ugo Isiọjị anyị nwere akaji ugo Amakọba anyị nwere akaji ugo Enuama em, Uhuala

ji abịa n'Ezinifite saa kpụrụ ehi nibere anyị mere obodo ife a chọrọ ụmụ anyị rụrụ ya anyị na-emebe ihe ndị mba ọzọ na-eme ọ na udu mmiri ekwe ego adị anyị na na-eti ya na redio mana n'afọ na anyị sị ka anyị ma na-eji ya na steeti so anyị na-ekele ụmụ anyị nọ n'ezi na-emekwa ekpere n'isi ha niile n'otu n'otu nke anyị eme ọzọ ụmụ anyị ji akwado anyị anyị eme enye ọ gazie n'ọfọ ụmụada Ezinifite dị involve ihe a ji pụ ebe a kịta enwe meeting Ezinifite meeting ndị August meeting ha bịara nye ndị nze Ezinifite ọjị anyị na-azụ ahịa be anyị n'ụbọchị tata na-eme ihe niile dị na ya na-agba egbe na-eme mmemme kwesịrị na anyị ga-eme anyị na-ekele nze Ezinifite niile ọ ndị Ezeada zuru oke aka ji ugo ka ha dutere ka ọ bịa mee omenala wefuru anyị iyi n'aka ka anyị buruzie ji pụtaba ahịa be anyị ndị moto buruzie bịawa ezitokwu ihe ọhụrụ ndezi ndekere m ụnụ were na-asị ekele chineke ihe ọma niile nke anyị mere tata chineke nọnyere anyị anyị mee ọdụ mbụ maka ihe ọma ihe ọma dọbara gboo gboo Ọ na- ihe ọma na ha aka nka wee na-asị obuko chineke nna Chi- chineke nna chineke ọkpara so chineke nna chineke ọkpara anyị na-ekele gị ihe ọma niile nke nnọnyere niile nke ị nọnyere anyị okwu anyị jiri bịakwa o, ka anyị eji na-anaghị akachakwa mma ọdụ okwu anyị ndụ rukwe ahụ ọzọ ihe e mere na ahwara nke ahwọ ọzọ ya akakwa mma ya akachacha anyị na mụ na onwe m bụ aka ji ugo denis okeke ugo isi ọjị so mere na anyị mere anyị ihe anyị na-ayọ na-abụghị ihe ọjọọ anyị na-ekele gị nke i mere eme na-ekelekwa nke ị ka ji emekwara anyị biko nke ka anyị bụ nke ka anyị chọrọ ịbụ dobe anyị ogologo ndụ chụrụ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmadụ ka anyị na-arịakarịcha ọ ndị ajọ mmadụ biko mere anyị karịa ka anyị na-ayọ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị
ezinifite ekenekwa m unu ọzọ ee ndị isi nze nọ ebe a speaker chairman ụmatụ egwu ee anyị na-ebu unu ekene ọzọ anyị emego omenala maka ịkpọ ji ya ka anyị nọ n'enu ya anyị na we are concluding anyị na-emecha eweta e, e, e, na njedebe so ọ ihe ọṅụ ka ọ wụ na mmadụ nọrọ witness ya ọ ihe ito chineke na anyị dị ndụ witness ya and anyị na-ekwu na anyị ya esi etu nọdụ ka echi anyị na-ekwu na anyị ya anọrukwa oge chi onye kpọrọ ya enye ha akpọnwa ha nye nwa ha anyị akpọnwa ha ahụ mmadụ na udo chi ya kpọọ ya ọ gaba so every year ka anyị na-eme ya every year anyị eme ya etu anyị si edo this year ka anyị esi nọkwa next year nọkwakwa next year nọ as many years as we come yes so ah, ah, ụmụada inyom ọna ikwu na ibe okoro nze ụmụ agbọghọ anyị na-eburu ekene na-enye ndị a niile na ha ya adị ka echi anyị na-ayọ chineke ka ọ gọzie anyị ka anyị dịkwa ka echi ahụ n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị
michael menwosu agbaji echi uhe ọkụkọ awa ee ihe anyị mere taa bụ ihe a na-emebu eme omenana dịbara gboo gboo ndị mbụ ihe anyị mere ihe a bụ ka ọ bụrụ na o nwere onye ọrụ nwere ike ibubata ji n'obodo a ma ya eme ihe anyị mere na ihe anyị mere gosiri ahịa ọzọ na-abịa kịta ndị ọ- ndị ọbụla ebubiri ji bịaba ahịa ọ omenala anyị nwa ga-ebu ụzọ mee bifo ndị ọzọ ewee bubata ji ma anyị na-ayọ chineke etu o nyere onye ọbụla ndụ n'afọ a ya sikwa etu a nyekwa onye ọbụla n'afọ na-abịanụ nke anyị mere n'afọ a nke afọ ọzọ ga-akarị nke a n'aha jizọs na-ayọkwa chineke ihe niile bịara ebe a ha ga-ana n'udo na ọṅụ fụkwa ndị be ha ndị onye sịrị ha baịbaị ga-asịkwa ha nnọọ n'aha jizọs na-ayọkwa chineke ya biko anyị kọrọ ji a anyị nwa gwutekwara ji a etu a ka anyị si akọkwa afọ ọzọ gwutekwa wee mekwa ụdị ya n'afọ na-abịa n'aha jizọs ya bụ ihe niile a bụ ka ọ dị mma n'obodo ka anyị ji eme na-ayọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ihe niile nọ n'ụzọ ihe niile nọ n'ụlọ ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma agbọghọ ma inyom ma ọ na ma okorobịa ndụ onye ọbụla n'ofu n'ofu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị
afa m bụ nze Erọn Izuegbu anyị na-ekene Chukwu na omenala anyị a anyị na-eme taa ịkpọ ji n'ahịa be anyị maka a ga-akpọ ji a ndị mba wee buru ji na-abịa anyị wee sị Chineke anyị na-ekene gị nnukwu ekene ebe anyị si nọrọ ndụ ruo tata wee ruo mbọsị anyị na-emeghị onye nwe anyị etu mgbe a afọ ọzọ anyị ga-ezu ezu ndị mba bụ mba ja-abịa ụmụ anyị nọ na mba dị iche iche ha ga-abịa nyere anyị aka onye nwe anyị ihe ndị a ka anyị na-ayọ gị kwe na ị je-emezuru anyị ya n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị
aha ezinifite ndị nze niile n'emume nke anyị gbakọrọ mee taa ọ bụ eziokwu na nwanne anyị nwoke onye nchịkọta a mere etu o siri kpọ anyị ụkwụ na ịbịa leti mana etu a ahụ ọzọ ọdịmadụ ụdị a ihe anyị na-ayọ chineke ụmụ anyị ndị pụrụ apụ i biri enu o i biri kotonu o i biri amerịka o ị nọtarọ ụnọ ihe ghọrọ gị ị nọtara ụnọ gị hụba ịnọkwa ịkwanụ jụọ ndị ahụ nọ n'ụnọ adịghị aṅa ndụ anya goro gị abụkwana ha ndụ nyenụ aka idokwa obodo anyị a ọ dịcha njọ taa echi ka ọ dịkwanụ mma ọ ekpere anyị ị sị na ọ bụ ụnọ dị njọ ị na-agba ọsọ ịgba ọsọ abụkwahụ mmete ọ ka mma na unu nọtara ka anyị nwee ike dozie ebe anyị n'udo na ọṅụ etu anyị na-eme kpọyọ kpọyọ agadi agadi nwata nwata ndị nwata ama ihe a na-ekwu ọkwanụ ndị okenye hụọrọnụ kịta ji agbaziri nwata nwata amara mebe unu nwa nọ na mba pụrụ apụ o mekwe na onye kpatara nwa akụ ya bịa nye aka nye kpọzie ezinifite a ka ọ dị ka ụdị anyị nọ ebe a na-atụnye akpịrị ihe ndị mba ọzọ na-eme mana anyị mebe ibe anyị ọ dịghị njọ ka unu mara hazie onye nọ ofu ahụ kpọọ anyị susu mee otu a sị cherie ya na-abịa ihe a anyị enwe n'ọṅụ na-eche na ọ na-abịa ọ bụ ikwucha ndụ anya gorogo ahụ sị na ọ ya aka mma ọ kakwaghị anyị mma so anyị na-ayọ na-ekene ụmụ ezinifite niile ebe ma ebe onye ọ nọna were na obi nwayọọ na-ayọ chineke nke dị mma ka unu na-eme onye ọbụla hapụ nke dị njọ ogugu onye ji eko dị njọ nya kwanahụ ya mụnwa na-ekwu ya na-ayọ ayịyọ nke dị mma ka anyị chọrọ ka onye ahụ were na-eko i jiri nke dị njọ nya kwanahụ gị nọtaba ka anyị maa na o mezighị ka ọ ha gụ chineke anyị ekpebie yọọ ihe dị anyị ga-emere anyị ya n'aha jizọs kraịst onye nwe anyị thank you udo dịrị unu

Baba o. Anyị kelere. Baba o, baba o. Nna anyị ukwu, anyị ekene gị. Ee, Biko ka a mụtata afa gị.
Afa m Ọchọmmadụ Cletus. Ọchọmmadụ Cletus? Yes. Biko gịnị ka a na-eme ebe a tata? Um,
ndị nze Ezinifite kpọrọ ji taa ka ndị mmadụ wee nwee ike egwute ji egwute ji egwute ji yes ka ndị nze mere ka o were bụrụ na ndị be anyị onye gwute ji ya bịa lee n'afịa ewepụgo e ọmụ ndị si mba buru ji abịa maka a na-eburu ji tụghachi ebe a mana ihe a na-eche bụ ka e mechaa omenala ka e were gwube ji ọdụm ya elewe emere ịkpọ ji onye ọbụla nwere ji ebe ọbụla ọ na-ere ere nwere ike ibu ya bịazi ahịa mana mgbe mbụ a dị na-ere ọ dị mma ndị ya ị sị bụ aha gị afa m bụ ọchọmmadụ kletus patron ezinifite anyị ekene gị ọchọmmadụ kletus nna anyị ukwu anyị ekene gị Ee, biko gịnị bụ afa gị nakwa gịnịkwa ka a na-eme ebe a tata aha m bụ nze uchenna mmadụka omenye ọha ezinifite ee ihe a na-eme ebe a taa bụ na a na-akpọ ji omenanị igbo ka e mere ebe a taa gịnị bụ ịkpọ ji biko ịkpọ ji bụ ọ rọrọ ka ndị Igbo na-atụ zọọ iweghara mmadụ iyi n'aka ọ bụrụ na akpọghị ji a onweghị ga-eji ji pụta ahịa mgbe ọbụla ehihie na-eji eri ji ebido ha n'iri ji ahịa obodo ji eri ji ga-ebu ụzọ kpọọ ji n'ahịa before ebupụta ji ka e were fụ eji ji ya egolu ọ dị mma ee kedụkwa nke obi dị gị tata n'ihe e mere
obi na-atọ m ụtọ n'ụzọ pụrụ iche mana o nwee otu ihe m chọrọ ka m yọọ ebe ife a nwere ike ịgafe gaa fa ife m na-ayọ bụ ee mụnwa bụ onye ewepụta na-enekọta ahịa Ezinifite anya ọ na-ewute m otu ahịa be anyị a dị ọhịa everywhere ee eh, anyị na-ayọ Ezinifite ya ụmụ anyị nọ outside ha na-elu anya etu ebe ndị ọzọ na-adị anyị nụrụ ka Ekwulobia si mee ya mbọsị a obi na-atọ ụtọ na emere ihe dị otu a beta ọ bụrụ na ahịa a next year aga eme ya ahịa niile achapụ dị mma dị ka be mmadụ ọ ga-atọ ụtọ karịa mana emere ya ka this is my first time na emere ụdị ihe a na Ezinifite and Ezinifite zuru ezu nọ here so anyị kenee na-ayọkwa ndị mmadụ ndị na-ebute nsogbu n'Ezinifite ndị na-ekpotọkọ ihe onye agwana ya kwenu ụdị ihe a na oge nna eriri ma atara ma anụ rie ma ihe agwọrọ agwọ ṅụọ mmanya everybody n'ebe a dị okay o nwe onye emele ihe pụrụ nnọọ na ọkwa n'ihe a bụ ụtọ so o nwekwara ihe dị ka ịkọ ee ịgba ndụ anyị na-agba ndụ a bụghị alụsị ka eji agba ndụ etu anyị niile nọkọtara litọkọ today anyị agbakwana na ndụ ofu ngazi ka anyị niile ji eri so ịhụnanya a ka anyị na-ayọ ka ọ bata Ezinifite ndị na-enye nsogbu ndị okenye na-enye nsogbu apụ ataba ndị ụmụaka na-enye nsogbu apụ ataba a sị anyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ Ee, ndewo biko ka amatakwa afa gị ahụ ọzọ afa m bụ nze uchenna Mmadụka omenye ọha Ezinifite omenye ọha anyị ekenela gị o daalụ ndewo nna anyị ukwu anyị ekelena gị biko kedu afa gị afa m Joseph Umeojiege
nze Joseph Umeojiege biko gịnị ka a na-eme ebe a tata ihe a na-eme tata bụ mmemme ịkpọ ji n'ahịa be anyị ọ ya ka anyị na-eme biko gịnị bụ mmemme ịkpọ ji kwuo ka anyị ga-esi aghọta ya o ya bụ mmemme ịkpọ ji na akpọ anyị kpọ ha na kpọọ ji a ndị ugwu gwuteziri ji eburu bịa na-ele ndị mba na-ebubata ji ebubata na-ele Ọ, anyị ji- anyị ji emepe ya. anyị mepe ha na ute mmemme ịkpọ ji a akpọcha ha na ji atọ anyị kpọrọ tata afọ ọzọ ndị niile nwe- nwere ji ebute na-ele ndị si ji moto ebute ebute na-ele ọ ya ka anyị bịara mere tata wee na-ayọzi chineke ya mekwe nke afọ ọzọ ka ọ karịa nke a mmaji kwuru mmaji n'afa jizọs
e, biko mmemme ịkpọ ji a nna gị ha na ndị nna nna gị ha emeri ya n'obodo a
nna m ha mere ya every year aka ji gowa na-abịa akpọ ji n'ahọ igwe wee butekwa ahịa ebe a ọ na-abịakwa ebe a akpọ ji ndị mbụ na ndị mbụ merie ndị nna nna anyị merie o omenala anyị ka ọ bụ Ọ- ọ dị mma biko kedu aha nna gị aha nna m bụ umeojiego mọdụ igwe aka ji gowa

kedu ụmụ nwoke ndị ahụ mkpịsị ha na-anaghị ede ọfụma na ndị mkpịsị ha na-anaghị ede ncha ncha
nna anyị ukwu anyị ekelena gị o Okay. biko ka anyị mata afa gị nakwa ihe a na-eme ebe a tata Ah, afa m bụ nze Richard Nwankwo onye ezeada akụ ezinifite agụata Ah, m- eh, eh, dịka eji mara m ọnọdụ ugo ọnọdụ ugo ada adị egbe mma Ada adị egbe mma. anyị ekele gị biko gịnị ka e mere ebe a tata Ah, mmemme anyị ndị ezinifite mere tata bụ anyị mere mmemme eji akpọpụta ji n'ahịa izizi ka ndị mba ọzọ ma ọ bụ onye ọbụla nwee ike iburu ahịa ji were bịaba n'ahịa be anyị ya ka anyị mere tata ya bụ e na-enwe hụ akpọpụtara ji onye ọbụla nwere ji nweziri ike ghuo oyi ghuo oyi ji ya wee ma ọ sụọ ya asụọ wee nuo nsala ma ọ bụ na-ere n'ahịa be anyị niile Ah, tata emechara ihe a bido taa gaba onye ọbụla nwere ji ma ndị mba ma ndị be anyị ga-ewere ji ha pụtaba ahịa mere ibe- mebe ji ere ese ife a na-eme ji ele na-enwe ha si wee mee enwe ha nne nunu ọkịra na owu ọ bụ izizi a na-emebu ya ka adịbụ mgbe emebi ọ na-ehu ọ dụ mbụ n'anya nna nna nna anyị ha a na-akpọ ji n'ahịa be anyị tupu enwee ike iri ji
ọ dị mma ee kedụkwanụ ekpere ị na-ekpere ndị niile kọrọ ji na ndị na-ele ji na ndị na-abịa ego ji na be anyị na anọghị ezinifite agụata ịdị na ọdụ wee ha Ee, ekpele m na-ekpele ha bụ nke mbụ chineke ekene dịrị gị i nyere ha mmiri na anwụ zuru ihe ha kọrị maka mmiri adịghị ọfụma anwụ emeghị ọfụma ji ha ama eme na-asị onye kọrọnụ nke afọ a na chineke nyekwe gị ndụ ka o gburukwara ihe ise anyị ekene gị ọnọdụ ugo Eh, ya gazie ndewo oke
nwanna ndewo Eh, biko ka anyị mata afa gị
Um, aha m bụ nze chizebelum umeakụ nwa udemba udemba na-ewu ewu dịka um, abụ m ana m azụ taya onye na-azụta ya ka m bụ e ji taa wee malụ m ọ dị mma Eh, biko gịnị ka e mere ebe a tata em o, ndị
ndị eh, Ezinifite niile melụ ha walụ ji tata wee kịta Ịkpọ ji, ha kpọrọ ji n'ahịa. ha kpọrọ ji n'ahịa tata and onye eze kpọọ ji ọ ihe inye chineke ekene although anụbụrụ afụbe m ka o si eme mana tata abịa m wee witness ihe niile obi dị m sọ aṅụrị ọ na ka ọ ji adị mma onye nọcha ọ na-apụta apụta naruo ụlọ naruo ụlọ fụ ka ihe si eme ihe ka o si aga kịta azụ obodo ọbụla nwezi iwu ịbịa azụ kịta na Ezinifite bịa lee ji ha lee ya ọfụma ekene gị anyị ekenekwa gị ee kee afa ọzọ gị afa ọzọ m bụ nze onye dike nne obere ibe kpọmkwem anyị ekenekwa gị o ah, nna anyị ekenela gị o biko ka anyị mata afa gị nakwa ihe a na-eme ebe a tata ee afa m bụ nze afa m bụ Onyinyechukwu Umeakụ nwa bụrụ onye Ezinifite Aguata ee mana ife e ji malụ m bụ aka bụ eze aka bụ eze anyị ekene gị aka bụ eze anụ m oge a na-etu gị ọsụ ọfịa ya ma ihe ju m anya m na-asị hei anyway ka ọ dịbakwa Ee. kedu afa ọzọ gị afa ọzọ m bụ chief aka bụ eze bụrụkwa ọsụ ọfịa ọsụ ọfịa bụ nke e chi m na mba mana obodo m ife e chi m bụ chief aka bụ eze ọ dị mma Ya. Ee, ichie chief akabueze gịnị ka e mere ebe a tata ee tata ka ihe ndị ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ ịkpọ ji maka ọ bụrụ na ji ka obodo na-akọta ife ugbo ife ubi ọfụma na ji bụ nnukwute ihe n'anị Igbo so otu a ji ka anyị ga-ebu ụzọ kpọọ ji n'afịa before ndị mba ewee buru ji wee bịa n'afịa anyị ọ bụrụ na anyị akpọrọ ji o nwerọ onye mba na-abịa ile ji na be anyị so ife ndị nze na ndị ichie mee taa bụ na anyị kpọrọ ji n'afịa wee sizie ndị mba kwuru mba bịazie be anyị bịa lee ya bụ ji ọ dị mma ya ere na ewe ha kpọọ na ji n'ahịa nwa ahụ Ezinifite Aguata onye ọbụla nwere ji nwere ike sụzie ya were ya rie nsala ma ọ ruo ya awaị ma ọ hụọ ya ahụ otu ahụ ka ọ dị ọ dị mma daalụ nwanne m keekwa ka obi dị gị tata obi dị m sọ aṅụrị maka na ana m anụbu na ntị mana abịa m bịa were anya m kilie dịte ife a wee tọọ m ezigbo ụtọ wee bụrụ ife ọṅụ nyelụ m m wee sị na nke next year m ga-abịa eh, being one of the best entertainer e nwere na Aguata na Ezinifite bụ ezigbote onye na-etisi egwu ike ọ bụrụ na ndụ dịla anyị pụta next year a ga-anọ n'afịa ebe a na-etipụ ya bụ egwu na-enwele aṅụrị wee na-eme ya bụ mma ọ dị mma thank you nwanne mmadụ mana ị so na-ekiri e biko ka ịyachi enunube anyị na i ji abịa nne nne ruo nne ruo so ya ere ee eji m abịa nne ruo nne ruo ere nne ruo mgbe ndị eme anyị ekelela gị